amene ndimayinyadira ntchito yanga yotumikira Amalawi, Amalawi wosauka amene amakhala ndi mawu koma amalephera kuwalankhula chifukwa mwina sangakafike kumeneko, ntchito imene ili ngati ubusa, ndipo ndimanyadira kwambiri Ine ndili ngati wotumidwayo, ndili ngati mneneriyo, ndipo ntchito iyi ili ngati ndithu kutumidwa ndi Mulungu kuti pita kumeneko ukalalike kwa amene anauyamba ubusa ndi cholinga kuti alemere, anauyamba ubusa kuti akatolemo, amene ambiriwo anagwa chimozimozinso activism iyi ndi ntchito yotumikira amalawi kwa iwe nzanga amene unalowa activism ncholinga kuti ukalemeremo chonde nde kuti unasankha ntchito yolakwika uzingokhalira miseche uzingokhalira kuada anzako uzingokhalira kutukwana usamuone munthu atagula buledi yache ndiye basitu ameneyo ndiye kuti wapasidwa ndalama ku boma kapena wapasidwa ndalama ni mabungwe ayi kachiteni rejista bungwe lanulo muzilandira magranti monga mmene amapangira magulu ena sibwino kumalowa ntchito imene usakuyiziwa zosatira zache uzingokhalira kunyoza anzako uzingokhalira miseche uzingokhalira ufiti uzingokhalira kutukwana chifukwa nde kuti walowa ntchito yolakwika choncho kwa iwe amene unayamba activism koma usakuziwa kuti kodi kumenyera ufulu ndi chani kumenyera ufulu zili ngati ubusa utumiki umatumidwa ni mulungu kuchokera pasi pako pa mtima umamva kukoma ntchito ukamayigwira uli ndi cholinga achimwene sumachita achieve china chilichonse koma ukamaigwira kuchokera pasi pako pa mtima ndiye kuti umamva kukoma kwambiri ine ndimamva kukoma ndipo olo wina wache atapanga miseche yotani ataononga zina langa motani enawonso ndi akapuchepuche okuti sangalankhule za ine ndipo pa ineso sangafike ine nimapanga zanga olo muafuse mazibusa amene ali olemera kwambiri sadalira ubusatu amapanga mabizinesi iweyonso ngati uli wanzeru omenyera ufulu wa nzeru uzipanga ka bizinesi kako uzilima ena musamangowaona chonje amakhala ali busy m'maminda mwawo ali busy m'maofesi mwawo kumapanga timabizinesi tina ndi tina activism ikuyendanso mbali inayi koma ukadalira activism kumanena kuti aye ndifuna ndizilankhula zokondera boma ndi cholinga kuti siku linache ndizapasidwe kangachepe achimwene asisi mwayamba ntchito yachabe kuli bwino mungobwerera kumudzi chifukwa ndiye kuti tawuni ikuvutani kwambiri mukhalira yomweyo yokuti kunja kukacha muzitukwana anzanu muzinyoza anzanu um, ndiye kuti ufiti muli nawotu koma activism muitenge ngati ubusa ulaliki kutumikira kuwaona mavuto amene akukumana ndi amalawi kuchokera ku Nsanje mpakana ku Chitipa ndi kuwalankhulira lero ndiyamba kuyamikira boma makamaka ku local government amene atulusa statement yowauza ma dc onse kunena kuti aliyense ogwira ntchito za boma komano ali nawo pa ndandanda olandira fetereza otsika mtengowo mpakananso chimanga ichi chikugawidwachi ameneyo ngati walandira abweze This is very, very nice. I want to thank you, Minister of Local Government, for thinking over outside the box. Chifukwa nkhani imene iyi yafetereza ndiye feterezatu ndiye akubedwa ndi anthu ogwira ntchito aboma ku agirikacha mkati kwa dc koko mkati anthu alibe chisoni ndipo extension imene ipite pank- mpakana kwa mafumu mafumu ena akumawuza anthu aja kunena kuti kwa amene akufunanso kuti agule fetereza muzindipatsa ndalama ena akumachita kumagawana nawo matumba ndikuti tutsizileni bwinotu uthenga umene uwu aboma mukupereka onena kuti aliyense amene watenga nawo fetereza apite akabweze komanso amene ali pa listi sanalandire ameneyo zi- maina amenewo achokepo imeneyi ni nkhani yabwino chifukwa kumalawi kuno ndaona kuti kuli ufiti tsopano anthu sitimamverana chisoni a fetereza amene ndi wa anthu osauka anthu amene sangakwanise kugula koma lero akuchita benefit ni ndani anthu olemera amene akuchita benefit ni mavenda tapitani inu ku Nsanje tapitani ku machinga tapitani ku phalombe tapitani ku mulanje tapitani ku zomba iyi kumva chisoni tapitani ku balaka fetereza amene anayenera kuwagula aja sakugula mayina kutuluka a m'mudzi ochuluka koma tsiku lokuti fetereza wabwerayo upeza kuti mayina kumene koko atulukawo ndi ochepa andi kuli madera enanso feterezayo sanafikeko ngati ku machinga east kwa esther jolobala pangani machawi ndithu inu a boma ma centers ena kumene koko feterezayo sanafikeko koma iyi ni nkhani yabwino kwambiri andi pakuyenera kuti inu aboma musangoyang'ana nkhani yomweyi ya fetereza yokha iyayi ngakhalenso uja wa mega farm uja anapangidwa nthawi ya mcp uja anthu ena amatenga matumba 2000 munthu mmodzi 1500 munthu mmodzi 500 bags munthu mmodzi tikunena pano anthu amene ajawo fetereza uja anapita naye yense ndipo sanapereke olo ndalama olo china chilichonse sichinapite ku boma imeneyinso ndiyofunika muyifufuze inu aku local government aku ministry of agriculture mufufuze ku malawi kuno kuli katangale koopsa anthu ena analandira za mega farm zija ndikukangougulisa fertilizer yense uja ndikumakagula matruck kumamangira nyumba zawo kumagula maminibasi kumagula malole ndi ndalama za boma kodi m'boma umutu mwaphwekatu kwambiri andi ndikupempheni bwana bwana amene muli kumtundako makamaka inu a president muperekenso chi- chigamulo kunena kuti muyambe kufufuzanso head counting ya anthu am- ili apo komanso muyambe kufufuza chuma cha boma zin- zinthu za boma ngakhale ulo magalimoto anthu aba iba magalimoto asinthasintha manambala puleti akuyendera magalimoto a boma ena asinthasintha nyumba za boma ena aba iba m'maofesimu ngakhale ulo ndi mafoloko amene m'ma state house mu maf- mafriji ma- machani makompyuta anthu ndithu kumaba masikirini izizi munayeneranso muzifufuze bwinobwino chifukwa katangale Katangale wakwera kwambiri, katangale ali paliponse, katangale ndi m'masukulu momwe m'mapuraimaremu maziphunzisi atengerapo mpata, mahedi atengerapo mpata za sukulu zaulere zija ngo kuwabera makolo, kuwabera ana. so ine ngati president wa anthu osauka amene ndimamva chisoni kumuona gogo amene ali ndi ujeni yache kuti akalandire akagulire ujeni fetereza osakagula chifukwa cha anthu achinyengo anthu oyipa kwambiri anthu osamvera chisoni anthu olemera kumangolemerabe ndizomvetsa chisoni kwambiri so ndikuthokozeni kwambiri inu uh, minister of uh, local government popanga issue statement imeneyi directive kunena kuti anthu onse amene ali aboma alandira nawo fetereza iyi akabweze

kodi chimene chikuchitikatu m'mizimu anthu akumapita kumakagula kumakapeza ujeni za- cha ujeni cho- chovotera chija cha nzika chija kugulagulagula zimene zija ndikumakagulira ndikumakachita ridimu ujeni fetereza ujayo so mabwana tikuthokozeni kwambiri kuli za chinyengo zambiri zimene zikuchitika nkhani ina imene tikufuna kunena pano ndi ya head counting head counting mabwana musa- musayitengere mophweka ayi kuli zachinyengo anthu ambiri akulandira ndalama za boma koma sali pa ntchito aku hr ku fainansi administration akumakumana m'maofesi mu madipatimenti mu ndikuyika mayina okuti anthu anthu osakugwira ntchito pamalopo ndalama zikabwera malinga ndi system iyi ya ku banki iyi anthu akumagawana ndalama zija ndikumalemera ndikumagula maloji awo so ya head counting iyi bwana muyiyang'anisise kwambiri ndipo ukukuku ku ofesi ya vice president muloweko kwambiri kuchokera nthawi ya kalekale kumene kukuchitika za chinyengo kwambiri head counting ilowe kumeneko akufuna apusise aje na vice president jeni ansa ngati kuti ali ndi anthu ambiri pomwe anthuwo ndi ochepa anthuwo osamabwerako ku ofesiko even olonso ku vice nkhani ya ofesi ya vice president tayiyang'aneninso kumeneko kuti mufunse kuti kodi kodi anthu amenewa akapita kuti akagule mafuta m'ma filling station akumawalola ngongole olo mmahotelo akuwa- akuwalola kuti azigona mwa ngongole muli ngongole zoopsa mma filling station kuli ngongole zoopsa mmahotelo zimene aku finance alephera kuchita kuchita ku- kuchita uh, kupereka kuma, kwa enyake kuma filling station komanso mmahotelo motero kuti kuli zachinyengo kwambiri ku finance ku ofesi ya vice president ndiye kumafunsa kuti ngati akupanga zimenezizi kumapangira mwano kumapangira zachinyengo anthu aku vice president nanga second vice president mu ofesi mwachi muli kanthu muona kuti ndalama zonse zimene bajeti yonse anayichita aloketi kumenekoko ndalama zonse zinathapo akufika anthu amenewawa m'maofesimu kupita ndithu kukatenga uchenija madola aja ku reserve bank madola ndikupita nawo pa black market ndikukasintha ndalama zija kuti awapase anthu ayendere maulendo mupeza kuti anthuwo ndalamazo anatenga za madolazi ku reserve bank kuti awapase anthuwo aka- ayendere maulendo ndikukazisintha ndalama zija pa black market komanso anthu aja osawapasa kulitu nyasi kuli nyasi kuli maina a, a, a, a kwa vice president amene anali mbuyomu kuti ayende maulendo ndalamazo anayendera zawo mau- ndalamazo sanawapase even olo pension imene anthu amene achoka ku sta- ku state house uh, ku, va- ku office ya, ya president komanso ku kwa vice president anthu amenewawa ndalama zawo sizimapita ku old mutual alibe kulibeko anthu a pension tu amene akuvutika koopsa even olo kuti alandire gratuity yawo ikukanika chifukwa chani kunali kuli za chinyengo zambiri zimene zimachitika mbuyomo so iyi nkhani ya head counting iyi isangothera pa head counting kukufunikanso mufufuze maofesi nkodi kuchi- chikuchitika ndi chani makamaka ofesi ya vice president kuli za chinyengo koopsa akumutenga mzimayi uja kufatsa ndikumapanga mafilimu awo makamaka anthu aku hr kwa vice president finance komanso administration kuli za chinyengo and its not only to office ya vice president Even mma ministry osiyanasiyana muli ma ghost workers ochuluka koopsa ndalama za boma zikupita even olo ku parliament kujako kumachitika zinthu za chinyengo koopsa ku parliament kumapezeka ma payment ena oti sanayenere kuti parliament izilipira zimenezozo kumakhala za chinyengo muli anthu amene analimo kale mu system mo anazolowera amaba even kumabera aphungu a nyumba ya malamulo chifukwatu ena anangotsiya aphungu a nyumba ya malamulo ka- ka e samaziwa bwinobwino kuti aime mpaliyamenti muja kuti azingo ayankhule chizungu amakuti magi gi mavivivivi amalephera anthu ngati amene anyera amene amaberedwa koopsa so pakufunikira boma pakhale discipline fiscal discipline anthu asamangoba ndalama za boma anthu asamangopanga zinthu zachisawawa ndikuthokozeni kwambiri lero lini i- inangofuna kuti ndilowe m'bomamu ndikuwuzeni zimene zikuchitika komanso finally aboma inu talowani kumakhoti mulowe kumakhoti Munthu sumasewera nkumanena kuti iyi ndi timu yanga koma muli adani kumakhotiku mukapusa kumakhotiku milandu yonse muzingoluza chifukwa system imene ili kumeneko ndi ija ya mcp ija azingochitana liwodi okhaokha zosatira zake boma lizaluza mira- ikaluza milandu lizaluza ndalama zoopsya zimene zidzakanike kutani kuza kuti tiza- tizazipeze ngati ziko chifukwa muno muziko muli mavuto misonkho isamangokwera ena ndi awa ati a- akufuna ati kukweza tologeti koma tu- misewu yathu mukayiyang'ana ikungopha anthu daily misewu ikungopha anthu daily and ndikudabwa kuti why have you decided kuti mukakweze tologeti tikuyiganizira kuti tikhoza kupanga mademo chifukwa sizoona kukweza ndi 200% yeti misewu simakonzedwa a roads fund mukumanena kuti aye takonza taphamika misewu takonza mapotholes taononga mabilions mwakuti mwakuti anthu okuba inu kwambiri inu ni makape kwambiri mufuna muzimunamiza mtundu uka kuti mukukonza misewu misewu mapotholes okhaokha ubwino wake apurezidenti akumathanso kumayenda kuchokera ku blantyre lilongwe lilongwe mangochi misewu siili bwino ayi inu ndiye muzikakweza matologeti ndinu makape kwambiri bon kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from the village T.A. Mabuka box 76 mulanje malawi southern africa kodi kanjinga kanga kalipo ine ndikudwala kawiru cheya kanga kalipo koma andale andale ndi amafilimu kwambiri kampeni yonse ija kampeni kutamanga kuyenda wapansi kuchokera kuchokera ku area 18 kukafika ku bingu stadium